ani an ka kalan yɔrɔw lahala de kan an bɛɛ b'a dɔn mali kalan a tɛ komi fɔlɔ wa ni dɔ tɛ ka bɔ a ka ɲa la fɛn tɛ ka fara kan dɛ wa i mana an fɛn fɛn ɲininka bi denmisɛn makɔrɔba bɛɛ b'a fɔ ko kalan tɛ yen ɔ anw dun b'a dɔn kin tɛ yen dugu tɛ yen jamana tɛ yen ni min ma a ka kalan don ba la ko sini b'o ye an k'a lajɛ k'an ka kalan don ba la kalan kun ye fila de fɔlɔ ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ka dɔnniya di u ma min b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ sini u ka seko ni dɔnko sɔrɔ min b'u balo a filanan ka hakilina don u la ka jogo don u la min b'a kɛ u bɛ kɛ fasoden ɲuman ye u bɛ k'u ka kin fɛ u bɛ k'u ka jamana fɛ u bɛ kɛ maa tilennen ye u bɛ kɛ maa ladiri ye kalan bɛ baara nin sen fila de kan nka fɔlɔfɔlɔ o ye ka seko ni dɔnko de di denmisɛnw ma min b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ sini ɔ o seko ni dɔnko fo an k'o banban an ka jamana yɛrɛ mago bɛ seko ni dɔnko jumɛnw na barisa denmisɛn minnu mana tila kalan na u bɛ baara kɛ jamana in de kɔnɔ a bɛɛ tɛna kɛ fonkisiyonɛri ye u bɛ baara kɛ cakɛdaw de la u bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛyew de la u bɛ baara kɛ u yɛrɛ de ye ɔ jamana fangaw fo an ka a lajɛ ka an ka kalan don ba la ka taa o sira ninnu de fɛ an bɛɛ b'a dɔn mali fangaba ye cikɛ mɔni baganmara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka togodaw la mali fangaba y'o ye fangaba wɛrɛ ye mun ye dugubaw kɔnɔna baaraw jago bololabaara ani dugubaw kɔnɔna baara wɛrɛ minnu bɛ yen fangaba wɛrɛ ye mun ye fɛn fɛn ye masinmafɛnw ye n'a bɛ fɔ ko tɛkinolozi o kɔni diɲɛ bɛɛ mago b'o la ɔ an k'a lajɛ nin fangaba fangaba minnu bɛ yen ni jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ kɔnɔna la an k'an ka kalan an k'a oriyante k'a kun ɲɛsin olu ma an ka miiri fɛnɛ a kana kɛ san fila san saba san naani a ka kɛ san bisaba ko san bi naani ko jamana bɛ ka taa sira jumɛn fɛ an bɛna jamana kɔnɔden joli sɔrɔ san tan kɔnɔ an bɛna jamana kɔnɔden joli sɔrɔ san mugan kɔnɔ an bɛna jamana kɔnɔden joli sɔrɔ dugubaw kɔnɔ an bɛna jumɛn sɔrɔ dugudenninw kɔnɔ o dugubaw n'o dugudenninw olu mago bɛna jɔ baarakɛbaa jumɛn na an k'a lajɛ ka donjanw lajɛ n'an ye donjanw lajɛ an k'an ka kalan bayɛlɛma dɔɔnin dɔɔnin ka taa o sira fɛ jamana min bɛ donjan lajɛ ka baara kɛ donjan kɔnɔ bari tɛ kɛ o jamana la kalanko sira fɛ ne ka faamuyali la an mago b'o de la n'an y'a kɛ tugutugu ni bari bari ye ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ bi k'o tiɲɛ sini an bɛ to munumunu de la an bɛ to munumunu de la fo kow b'an ta an tɛgɛ ma an k'an janto o yɔrɔ la an mago bɛ ka kalan organiser ka bila ka taa donjan sira kan ka baara k'a la mun kan ka kɛ san kelen kɔnɔ mun kan ka kɛ san duuru kɔnɔ mun kan ka kɛ san tan kɔnɔ domaine kelen o kelen na yɔrɔ kelen o kelen na an mago bɛ karamɔgɔ joli la bi an mago bɛ karamɔgɔ joli la san duuru kɔnɔ an mago bɛna jɔ karamɔgɔ joli la san tan kɔnɔ nin domaine na nin domaine na nin domaine na an ka sɔrɔ ka moyens bila sen kan ka dɛmɛ kɛ ka t'o sira kan o de bɛ kɛ komi planification u b'a fɔ ko loi de programmation ka sariya ta sariya min b'a fɔ jamana bɛna taa nin sira kan kalan sira kan san duuru kɔnɔ san tan kɔnɔ san mugan kɔnɔ o loi dɔw yɛrɛ a kana dan assemblée dɔrɔn ma dɛ jamana kɔnɔden bɛɛ k'a kuma kɛ hali n'an b'a kɛ référendum ye an k'a kɛ référendum ye éducation a nafa ka bon jamana kan k'a to karamɔgɔw ni éducation baarakɛlaw dɔrɔn bolo dɛ an k'a kɛ jamana ko ye pour que sini ka kɛ an ka jamana ye an mago bɛ an ka kalan na k'a kɛ an ta ye an bɛɛ k'a ɲun an bɛɛ ka an seko k'a la k'a bila sira ɲuman kan jamana ka nafa sɔrɔ la bi jamana kɔnɔdenw ka nafa sɔrɔ la bi jamana ka nafa sɔrɔ la sini jamana kɔnɔdenw ka nafa sɔrɔ la sini n tun bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye kalan ta sira kan